ukwu na-abịa ike awanite azụ ka nri gọọ. anyị nakwa n'obi ikoro ikoro mmụọ ndị be anyị welcome to another ọdịnala gospel with nze tobe osigwe eze ikolo mmụọ today achọrọ m ka anyị discuss ọdịnala na ụka kedu nke ka mma ọdịnala na ụka kedu nke ka mma anyị ebidogoro ibe ịjụnụ gịnị bụ ụka ụka bụ ọdịnala ndị Rom ọdịnala ndị ọcha ee otu ha si agọ mmụọ ụka nke fa ọ ife ụnụ na-akpọ Christianity Christianity wụ ọdịnala ndị Rom ee ọ ndị Rom wụ ndị wubelu Christianity a Roman king a na-akpọ King Constantine bụ onye fuelu Christianity otu anyị si a- a- aghọta ya kịta Eh, o nwere council o melu in 300 and I think 25 AD a na-akpọ Nicaea Council ebe a ka e make a decision about Christianity as we know it today gịnị bụ ọdịnala ọdịnala bụ ụzọ ndị igbo si agọ mmụọ otu anyị si agọ mmụọ otu ụka otu christianity ụka si ewuru otu ndị rom ee eh, ndị europe western europe si agọ mmụọ otu a ka o si ewuru ọdịnala si ewuru otu ndị igbo si agọ mmụọ maka a na-ekwu ịgọ mmụọ dịka na ndị ọcha aha agọ mmụọ ndị ọcha na-agọ mmụọ ịgọ mmụọ wu otu ndị ọbụla si efelu chukwu ife aha aha afụ anya maka chukwu ife ada afụ anya mmụọ niile a na-efe efe nwerọ nke a na-afụ anya ma nke atụrụ ife atụ ma nke na-awụrọ nke atụrụ atụ ha ncha nwerọ nke ị na-afụ anya ee so ịgọ mmụọ onweghị ndị aha agọ mmụọ ma ndị alakụba mmụọ ka ha na-agọ ndị hinduism mmụọ ka fa na-agọ so ọdịnala bụ ụzọ ndị igbo otu ndị igbo si agọ mmụọ otu anyị si ekpelu chukwu so ndị ọbụla nọ n'ụwa a nwere ụzọ ha si ekpelu chukwu nya ịgọ mmụọ so the major difference between christianity nya ụka na ọdịnala bụ na christianity dị monotheistic monotheism wụ the belief in one god ị fụ ndị ụka sị ghụ na ha na-efelu the supreme creator onye kere eluigwe na ụwa na ọ nya ka ha na-efe na ha na-efe chukwu ee ị fụ onye ọdịnala onye ọdịnala ekwuo ndị ọdịnala dị- ọdịnala dị polytheistic ọdịnala is the belief in the worship of many gods mmụọ a na-efe efe n'ọdịnala ka nkụ monotheism wu ndị believe na ha na-efe ofu chukwu ee mana ndị ndị ọdịnala believe na mmụọ a na-efe efe ka nkụ ma chukwu ahụ a na-ekwukwa na ọ wu the one god ha ncha onye ọdịnala gwara na onwe onye ọdịnala ya-asị na o believe họ na chukwu ọ na o believe kwa na mmụọ dụ be ha o believe na mmụọ dị n'ikwu nne o believe na chi e o believe na ndị nna nna e wu ancestors ha ncha niile wu mmụọ aha afụ ha anya

King Constantine fuel Christianity as we know it today maka ị na-afụ ndị- ndị ụka kịta ha na-ekwu Jizọs Jizọs Jizọs Jizọs wu onye Jew and Jews up to today are not Christians ndị be anyị na-eje Israel i jeluo na Israel ị jụọ ha mmadụ one wu Christian ebe afụ the major religion of the Jews that's the Israelites up to today wu Judaism they are not Christians after Christianity the second religion na Israel as we know it today wu Islam then followed by few percentage of them wu christian very few a minute number of them wu ndị wu christian so ndị na-eje israel unless na ha ha agwa unu eziokwu the majority of ndị israelite up to today ndị ahụ ndị wu jew judaism wu their major religion ndị create christianity as we know it today wu ndị roman rome italy as we know it today that's why i nene the vatican city ọ na rome ka ọ dụ ọ dụ na italy though na ọ dụ nnọọ ka a nation on its own eh? so o creatili the king na-achị Rome then mgbe o nwere ife a na-akpọ Roman Empire those who have studied world history ma na o nwe the period ndị Rome dụ ka ha na-achị a huge part of ụwa ha chịkwa Africa eh, though na ha extended to Egypt mana ha eluho side nke anyị ha esoho wee chị ndị nna anyị fa eh, mgbe the Roman Empire na-achị a huge part of ụwa

about one god Ọ bụrụ- the jews incidentally abụrọ the first people try ya enu the first people try the worship of one god wu the egyptians under king ectanon king ectanon wu the first person try the worship of one god mana ọ succeed ho then the jews wee try ya with ị gụọ bible ị ya-afụ otu ha si wee mee eh, with eh, moses and all those things ọ moses create one god ọ alụsị ndị jew a na-akpọ em, yahweh ọ nya ka a na-akọwali ndị mmadụ asị na new testament ee na the the the god in the new testament enwerọ afa mana i je na old testament o nwere afa afa ya yahweh jehovah that's the mmụọ moses creatiri ndị be fa mgbe ọ na-ekreti ha the system of worship the one unified system of worship so ọ bụrụzie this thing wee fọmụọ this nicaea council na this nicaea council ka ha pakejiri ife anyị na-akpọ new testament today

e jikwa political power wee drive christianity na ana igbo a today e ji political power wee drive christianity ị gụwa history these histories are there ife e zoro ezo ife e zoro ezo unfortunately anyị abụrọ ndị na-alaik ịda na-agụ history mana ị gụọ ha na history fụ otu e si wee yuzu political power wee institute christianity as we know it today na ana igbo

ị ya-afụ ndị ya-asị gị na na ọ eke wu chukwu ha ụfọdụ asị gị na ọ isi ụfọdụ asị gị na ọ okwute ụfọdụ asị gị na ọ ndị nna nna fa ụfọdụ akpọ ofu mmụọ afa so ị hapụ ha na normal human being as we know it today they will resort to polytheism without any form of interference every normal human being will resort to polytheism because polytheism is the natural way of worship anyị dị different and once na nghọta anyị dị different otu a ka nghọta ikpelu mmụọ ya-esi wee dị different it will manifest in our worship so it's natural for people to have to worship as many gods as possible it's natural for people ee esi na ife ha na-efe efe ka nkụ ọ na nke nne na chukwu na-ekpelu dị different ị fụ ndị ndị na-ekwu na ha na worship one god today especially ndị ụka ị jụọ ha na the same god ka ha na ndị em islam ndị alakụba na-worshipkwa one god na worship ha sị gị mba na nke ha dị iche ị fụna ife anyị na-ekwu ha sị gị na nke ha dị iche so the worship of one god is not natural the worship of one god is not natural to humanity our forefathers were polytheistic because they were not a conquered people ndị nna nna anyị ha worshipụrụ so many things were polytheistic because they were not conquered people ọ sọsọ ndị a conquerara conquer wụ ndị ị ya da afụ na-agwa ha about one god ekwu m na ị hapụ ha na natural human being na ọ ya-ebelieve in the worship of many gods as possible ọ ya da worship nke ya na onye a na worship the same thing echi ha see okwu sị na ife ọ na worship dị different nke a worship dị different even n'ụka today even n'ụka nna agwa ha that na-enwe these religious differences and this worship of many gods even n'ụka m sị na ọ bụrọ ofu ife ka onye na-eje lord's chosen na onye na-eje anglican na-ekpelu ọ bụrọ ofu ife ka ha na-ekpelu ọ na ha ya ekwe gwa onwe ha eziokwu ọnụ ha na ha ọ na ọnụ ofu ife ka ha ya da ekpelu onweghị ife e ji akpọrọ nke a lord's chosen onweghị ife e ji akpọrọ nke a redeem onwerọ ife e ji akpọrọ nke a winners onwerọ ife e ji akpọrọ nke a anglican onwerọ ife e ji akpọrọ ee catholic mana why afa niile a ji dị iche iche maka ife ha na-ekpelu ife a dị iche iche sọsọ ndị fiwelu efet ma mmụọ ndị na-abịa efe that thing na efe so polytheism is natural hapụ na ife niile a na-edeceive people about mono- monotheism enwerọ monotheistic system of worship ọ na-enwe monotheistic sy- system of worship anyị enwe division anyị enwe these divisions even islam nwa a na-ekwu allah ị na-enene enwe ndị a na-akpọ shiite enwe the sunni islams enwe the shiite islam in fact enwe ha ka nkụ different sects

i nwetahana control over ife mmadụ na worship i nwego control over that person onye ọna na control ife ị na worship onye ọna na-eclaim na ọ nyanwa the voice of God to you nyawa wụ onye nwere control over you ọ nya ka ị na-adị afụ mmadụ ị afụ nwaanyị ọ ya-ekwe ife di ekwuru ọ sị gị na ọ wụ ife pastor ekwuru ọ sị gị na ọ bụrọ ife pastor ekwuru ọ na-achallenge di ya di na-anụ ya anụ di na-eme everything ọ sị gị na ọ bụrọ ife pastor ekwuru ị na-afụkwa ọ na-akpọ the pastor my daddy ọ bụrụ onye na-agọ mmụọ ọnụ ọ na-agọsi mmụọ ike ee ebido colonizewa mind ya priest ya ọ sị gị na ọ bụrọ ife dibịa na-agbalụ ya afa na-ekwu so if you want to colonize someone colonize ya mmụọ ọ na worship sị ya na ọ ngị a- claim to be an intermediary between nyawa na ife ahụ ọ na worship you will colonize that person easily so our people became colonized ozugbo ndị ọcha substitutulu ife anyị na-worship to nke ha na-worship and they now claim to be intermediaries between um, us and god i nee anya onye igbo a na-agwa jizọs sị obele ife egwu onye igbo sị na ọ ife baịbụl ya kwuru ọ ma ebe a nọ wee de baịbụl ọ ndị nna nna ya delu baịbụl ọ ndị nna nna ya ebupụtara concept ndị nna nna ya nọ na nicaea council ebe e decide-ịlị ife ya-adụ na baịbụl na ife aya-adụ na baịbụl ọ ndị nna nna ya nọrọ there mana ị jụọ ọ sị my bible told me my god my jesus nke a ji sịkwa my father abraham my father david nna ya abụrọkwa david nna ya abụrọ abraham so why m ji akọwa ife niile achọrọ m ịkọwa that polytheism maka eme na ndị mmadụ eme na eh, polytheism look-uo like ife ọjọọ whereas polytheism is the natural system of worship polytheism that's the worship of wo- many gods is the natural system of worship While monotheism is the religious process of people under domination. Now, having established the above, let's examine ụka and ọdịnana nke ka mma. Now, number one, ọdịnana is original to ndị Igbo. Ọdịnana is original to ndị Igbo. Ọ ọdịnana ka ndị nna anyị ha ndị mbụ na ndị egede ji wee zọtara anyị ana ana anyị nọ n'ime ana anyị na-ebi na ana ndị nna anyị fa nọ na before ndị ụka wee bịa ọdịnana ka eji wee zọta nya bụ ana ọdịnana ka eji wee create nri anyị na-eri ọ họ ndị ụka gosiri anyị nri anyị na-eri anyị na-eyi akwa before anyị ndị ọdịnana bịa anyị nwere farm tools ndị nna anyị fa nwere egbe ndị nna anyị fa nwere houses ndị nna anyị ha nwere art some of these art ndị ọcha bukwa ha ncha niile ha juru museum n'obodo oyibo ndị niile ahụ a sị na isi adịghọ mma ndị ekwu na ha dụ barbaric mana e bu their art dewe na museums n'obodo oyibo ndị be anyị na-akwụzi ụgwọ eje obodo oyibo eje afụ those art artwork ndị nna nna anyị fa e zulu from ana igbo ọdịnana ka inspire all those artworks ọdịnana ka eji wee create music anyị nwere music anyị nwere our own civilization in as much as otu ọbụna e si try ịkọ- ịkọtọ our the civilization ndị nna nna anyị fa dewelu anyị anyị nwere civilization enwere order a system of political administration igbos we are republicans before ndị ọcha wee bịa before a bịara ịkụziri ndị igbo democracy these people we are natural republicans and ọdịnana ka ha ji wee create ife niile a. so while ụka wụ ife bịara abịa ọdịnana is natural and original to ndị igbo it is our own creation most all the nri niile ndị igbo na-eli today 70 percent of nri niile ndị igbo dụ- na-eli today dụ indigenous to ndị igbo ndị ọdịnana ndị create elu ọ bụrọ ndị ọcha wetara ya ndị ndị bịara abịa o doro onye ọwụna anya wee luo today original foods niile anyị na-eri eri anyị ka na-eri wee luo today ndị nna nna anyị fa ndị na-agọ mmụọ wụ ndị mee gono create lienu so ọdịnala is original to ndị igbo now ọ na eziokwu na ife na-esi na nke onye agalie then ọdịnala ka ndị ka ka mma for ndị igbo Ọ- maka ọdịnala wụ nke anyị let me give you a typical example ị jụ onye igbo afa onye nwere afa oyibo na afa igbo ọ na afa o wụ John afa oyiwo o wụ John i nwee afa Igbo afa Igbo o wụlụgonu Chukwuemeka ụfọdụ ndị na-aza afa oyibo a ha amaghọdị the meaning mana ị jụ onye Igbo ahụ afa Igbo in fact ị need ịjụ meaning of afa Igbo maka o dolo anya to onye Igbo ọwụna ọ your own pride so ọdịnala is original to us onye ọcha aya ajụ the meaning of afa oyiwo maka nyawa ghọtara ya karịa ngowa mana ọ ya-ajụ na the meaning of afa igbo because it's original nyawa aghọtaghị ya nụ mana ngowa ghọtara ya ọfụma so ọdịnala is original to us ọ nke anyị

ị na-ajụ ị na-eche kee njọ i melu jizọs ji wee nwụrụ n'enu obe for 2000 years ago kee njọ i melu o ji nwụrụ ndị nna nna o fa enweghị ike nwụrụ for you ife a wụ pure mental colonization pure mental colonization ọ ife e ji aha osi ndị igbo agwa ha na jizọs nwụrụ ọnwụ n'ihi ndụ ya as in ụbụrụ ya niile ha kọọ ọ dụ hypnotize ọ hypnosis ọ ife a wụ hypnotism, hypnotism at its best, subtle best, maka ị ya-aghọta ya, ị na-ebilivuzi na ndị nna o fa anwụghọ for you na ha ataha afụfụ for you ndị nna o fa ụfọdụ tara afụfụ wee zụta ana ị nọ na ya ọ na ha abụrọ ndị nwụrụ anwụ for you the real people nwụrụ nwụrụ ọnwụ maka n'ihi ndụ ihe ekwetazi na ha wụ savior o i bilivuzie na onye onye ị marọ na o existiri n'eziokwu na nya wụ your own savior ọ ife ifele na ife mwute our own ancestor that suffered for us thousands of years before jesus was introduced to us even before a mụọ onye wụ jesus adịrọzi important ha adụ worthless ị fụzi onye igbo na-asị my father abraham my father david nna anyị david nna anyị abraham kee ka abraham si wee wụrụ nna o kee ka david si wee wụrụ nna o your ancestors ndị wụ nna o ndị tara gị ahụfụ awụrụzie ndị nọ outside of god's plan for you ha awụla efulefu ha awụla ofe nkụpụ so na-ajụ where is our own savior ọ na anyị enwero saviors whereas ị gaa through your history ị na-afụ saviors ị na-afụ ndị zọtalụ na ala a jụọ gị ebe ikwu- onye ị wụ ị sị na nwụ- awụ m onye ụmụnna ụmụnna ochi awụ m onye ụmụnna kwe ee ụmụnna kwe ahụ a na-akọlụ gị akụkọ otu o si wee taa afụfụ otu o si wee bịa wee zọta that place ọ na onye ahụ abụrọzi your own savior ị na-ekwu na ị wụ onye Israel ị ya akpọlịrị afa be ndị nna afa kpọọ your community and ndị niile ahụ ị na-akpọ wụ ndị gọlụ mmụọ ị chọghị ịghọta na ndị ahụ your own saviors maka Israel wụ afa mmadụ afa Jacob and all the descendants ka ị na-atry iji align onwe with whereas ha ha afụghị otu ahụ ọ na ọ bụrọ ya wụ mental colonization so if truly na ọkụkọ nwa ogbenye bụ efi ya then ọdịnana ka ọ ka mma for ndị Igbo maka ọ nke anyị wụ ọdịnana i nwe ike ị na-enene ọ dụ ka ndị Israel a na-eme ọfụma today I understand it success has, has many children and, and failure is an orphan so it's easy for people for ndị Igbo ịbịa na olu ha na-align onwe ha to ndị Jews ụfọdụ ndị Igbo na-emekwu ka ndị e kupụrụ as e bupụ batrị ha a jụọ ha sị na ha wụ ndị Israel onye Igbo na-ene ka i si eji oji na-ene ka ndị Israel si acha ọcha ị sị na ị wụ onye Israel ọ bụrọ ife ifele nọmba 3

ụfọdụ ndị aghọtabehọdụ that na economy na religion na-ego pari passu for the fact ị mara how ego one ndị Igbo na-egenerate every day to ndị Israel every year to Israel on religious tourism in fact even even ma ndị Hausa sị na ha na-eje Saudi Arabia na ha na-eje Mecca we don't know how much we generate for these countries instead of anyị wa ya enene anya na nke anyị package kwa nke anyị m na-ekwu ya steady m sị ndị a na-agwa ndị nnewi nene na okwu ezemewi oyi arịa package the okwu ezemewi it will attract religious tourism to nnewi as in n'ụzọ na-atụghị anya ifu nidile ụmụre package chaa ya dozichaa ebe niile a dozie okwu ezemewi add a little myths to it add a little myths to it ị na-afụ ndị mmadụ a na-etroop in ịbịa fụ that place that beautiful place that miraculous center melu nke nwa mgbe gboo now look at these materials materials like nzu kola nut ọkụkọ igbo efi igbo ose ọjị ebunu ee ji artwork ndị china kịta na-alụ na- na-akọkwuzila anyị ji ka ọ na-amanufacture anyị ji na-esendịla anyị anyị a na-ego whereas n'ife ahụ ife ọ na- ọ naghị idu serious with ọdịnana due to ife ji wụlụ ndị igbo nni ji the head of food na ala igbo ọ na anyị du serious with it anyị ada akọsi ike na export ya na-agwa ha na ji nwere healing and ji nweduru a lot of medicinal potentials anyị na export ya to the whole world ndị malaysia ọ kwa a sị na ọ na igbo ka ha bịarụ wee bịa study about palm kernel wee jiri wee naa be ha wee je kọọ ebe ha mana anyị akpọghị ụmụ ife niile ife i do not understand how as in the as in ife anyị ji eme ọdịnala how it can help us economically m na-agwa ndị mmadụ sị na ụfọdụ n'ime anyị mgbe anyị bidoro ọk- ọdịnala na oke ọkpa 15 mana kịta oke ọkpa galaziri ezigbo ọnụ onye ọna na-azụ ezi- na-azụ oke ọkpa na-azụ ọkụkọ igbo now ọ ma na ọ ma na nnukwu business ka ọ wụ maka ọ na-agazi afịa gwogwo maka kịta ndị mmadụ na-anachiyata n'ọdịnala n'ike n'ike ose ọjị ebunu nzu kolanut efi ahụgonu efi igbo efi igbo galala onwe n'ọnụ kịta onye ọ na-azụ efi igbo now wụ nnukwu business so we don't understand that there is angle economic angle to religion ọ ya abala anyị ulu economically anyị fesie nke anyị number four ọdịnala is the easiest way to preserve igbo language igbo music igbo proverbs igbo philosophies igbo mode of dressing igbo technology ọdịnala is the easiest way to agriculturalize ala igbo because it will make us look inward ọdịnala na-eme ị na-achọ ife du be nna ọ fa ị ya afụ so many people ha anata ụnọ ife nyewe ha nsogbu ha anatawa ụnọ ka ha bịa chọwa ife na-eme ha some people o ha chọghị ha n'ịnata ụnọ o ọ na ha chọrọ ịbịa chụ aja chọọ ime nke a chọọ ime nke a o nwere ndị ordinarily ọ na ife emeghị ha ya anata ụnọ mana ọdịnala ya eme gị nata ụnọ ọdịnala ya eme gị chọọ history gọ ị jụọ maka nna nna ọ fa you want to study your family tree ọdịnala makes you to look inwards whereas ụka makes you to look outwards ị na-study history ndị ọzọ

nzọpụta anyị na-achọ today problems niile anyị nwere today most of those problems anyị na-efes today as ndị igbo ọdịnala nwere answers m na-ekwu maka nkụ dụ na mba na-eghelu mba nni nkụ dụ na mba na-eghelu mba nni ọdịnala has more answers to our leadership problems akọwaana m ụmụ ife niile a nye nye politician nye ndị politician ọfọ ka ha jiri wee ṅụọ iyi ka anyị mara na ọ na ha ya ekwu eziokwu nye ha ọfọ sị wepụtara ha ọfọ obodo ka ha jiri wee ṅụọ iyi ka anyị mara na ọ na ha ya ekwu eziokwu ọdịnala has more answers to our agricultural def- deficiencies ana igbo today cannot feed itself maka anya anyị du n'elu anya anyị adọghọ n'ala ọdịnala has more answers to our hunger for spirituality agwa ha na eziokwu ka dị n'ọdịnala karịa n'ụka maka na ụka ya emeghu ụka ya emeghu ị na-achọ ife ọzọ ị na-achọ ife du n'enu ị na-achọ mmụọ ndị dị obodo ndị ọzọ mmụọ ya da azalụ ndị mba n- ndị ndị be ha ekpele first mana ụka- ọdịnana ya emeghu ị na-achọ chi gị na-achọ ndị nna ọfa ndị zọtara ana your own real saviors so ọdịnana has more answers to our pride and self-esteem as africans ị na-ekpelu ndị nna ndị ọcha ndị ọcha ya da afụ gị as onye isi ezughị ezu mana ị na-ekpelu ndị nna ọfa onye ọcha ya da afụ gị as onye nwe pride self esteem ọ chọọ ịghọta ọ chọọ inye gị more respect so ọdịnana has more answers to us for us ndị igbo than ụka ọdịnana can help us promote and sustain our culture as ndị igbo Having stated the above, I want to say that ụka is good. I'm not against ụka, m na-ekwu ya steady. Mana ọdịnana ka ụka mma for ndị Igbo. That is what I'm saying categorically. For us ndị Igbo, ọdịnana is far better than for us. Ọ na anyị chọọ idu free. Ọ na anyị chọọ economic and political liberation. Ọ na anyị chọọ assert onwe anyị as Africans, as, as true giant of uh, um, Africa. anyị achọgonụ anyị anachi ya to ebe mmili nọ wee bido mawa anyị maka ozugbo anyị hapụ ha na ife du be anyị si na ọ kpọghọzi ife ebe a ka nsogbu anyị bi chetakwanụ na ndị be anyị sịgo na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ejili ya wee kpoo afịfịa ife na-esi na nke onye agali ya every free being must be free from foreign and imported system of life and ụka is foreign and imported mana ọdịnana bụ nke anyị daalụnụ ọ na-eme nwamba ejeghị na n'igwuru ihe nile na-eselite na